kedu ụdị n'ihe ụnụ na-akọ ihe a ị na-achọ ịgwa m na nwata dị afọ iri na isii amabeghị na ọgwụ oke na-egbu mmadụ Bro Celestin ewere aka naabọ kpuchie ihu ya anya mmiri na-ehu kotokotokotokoto ọ na-ebe akwa ka ebe ụmụaka na-ebe akwa hmm. echiche mmadụ chere gbuo mmadụ abụghị otu ụbọchị ka e chere ya Mmesomachi ka nne ya nwụrụ oge ọ dị afọ itoolu nwanne nne ya nke nwaanyị wee kpọrọ ya wee na-azụ ya kamgbe ahụ ugbu a Mmesomachi dị afọ iri na isii nwanne nne ya nke nwaanyị kpọrọ ya na-eleru ya anya ofụma ihe ọ na-eri ka Mmesomachi na-eri etu o si azụ ụmụ ya ka o si azụ Mmesomachi ọ gawa ahịa hụ uwe dị mma gotara Mmesomachi mana ihe bụ nsogbu Mmesomachi bụ na ebe a sịrị ya agala ka ọ na-aga na be ndị iro antị ya ka ọ na-enwe mmasị ịga ọ bụghị ịga ebe ahụ bụ isiokwu na ọ gaa ebe ahụ ha na-akpụgharị ya anya ha na-akụnye ya mkpụrụ ọjọọ n'ime na-asị ya na e jiri ya mere ohu ọ bụkwa nwa a na-agbara mbọ na-ata ahụhụ ka a zụpụta ya mmadụ antị ya bụ onye na-azụ ahịa ọ bụ na o keere ha ọrụ n'ime ụlọ onye ọbụla agaa nke ya mana Mmesomachi agaghị aga nke ya ọ gasịa ahịa bata ọ hụ na Mmesoma agaghị ozi nke ya aga ọ baara ya mba ọ na-atamu na-asụ nwụrị ọ bụ ntamu ahụ ọ na-eme were antị ya iwe o wee pịa nya ihe Mmesoma ewere bere akwa si na be ha wee pụọ ebe ọ gbakpuru abụrụ be ndị iro antị ya ọkwa ebe ahụ a na-asị ya agala n'ebe ahụ ọ gara ka nwaanyị ahụ ọ gbakpuru be ya nọ na-agwa ya na ọ bụrụ na ọ nyanwa nya etinyere ya ọgwụ oke na nri o rie lakpuo na o tinyere ya ọgwụ oke ọ kwụsị ịpịa ya ihe okwu a wee banye Mmesomachi n'obi o wee na-eche ka ọ ga-esi wee mee ya bụ ihe amaghị m ka uche ya ha na uche ya agwaghị ya na o tinye ihe dị otu a na ọ bụ ọnwụ ga-eso ya na ọ bụ iwepụ ndụ mmadụ ibe ya emesịala okwu nke ahụ aga antị ya agawala ahịa otu ụbọchị keere ha ihe Mmesomachi hapụ ọrụ nke e keere ya gawakwa na nke ndị iro antị ya ọ garuo ha ebupụtakwa otu akụkọ ahụ gwa Mmesomachi ya tinyere antị ya ọgwụ oke na nri na o rie na ọ gaghị apịazi ya ihe ọzọ Mmesomachi alaa kpebie na ọ ga-eme ihe dị etu ahụ antị ya abatala ahịa baa n'usekwu sichaa nri tinyechara onye ọbụla nri kupụta nke ya donwe o nwere ihe nwaanyị bu n'obi ọ banye na bathroom ka ọ ga saa ahụ ka ọ ga-abụ ọ pụta ka nri ya jụọ oyi Mmesomachi ewere pụta wee hụ nri ahụ wee were ọgwụ oke tinye na ya bụ nri o tinyezie ya na-elezi ihe ga-eme antị ya pụtara bupụta akpa o ji wee jee ahịa kpọọ Mmesoma nye ya ihe ụkwụ o gotere ya Mmesomachi ekelee ya mana ekele o kele ya erujughị ya afọ maka na obi ya manwara ya ikpe ọ dị ka antị ya ọ ma ọ jụọ ya ma ọ dịkwa na mma nke ọ na-emesapụghị ihu Mmesomachi asị na ọ dị na mma mana ọ ga-ekwunwu ihe o mere ọ ga-ewepụnwu ya bụ ihe maka e kuola ya bụ nri ekuo o leda antị ya anya antị ya ebido rime nri rikata nri ya afọ atanwa ya o tinwe afọ ya afọ ya tupu a na-agbakọ eburu ya aga ụlọ ọgwụ nwaanyị anwụọla e wee sinwezie ala n'imi ka a mara ihe mere ihe a obi Mmesomachi ewere manwa ya ikpe o wee mepee ọnụ kwuo na-ekwe ihe o mere na nyanwa tinyere ọgwụ oke na ya bụ nri ọ bụrụ otu a ka Mmesomachi si wee gbuo nwanne nne ya onye kpọrọ ya nwa nwanne nne ya nke nwoke a na-akpọ Celestin agbara bịa kpọọ ya Ọmachi maka ihe ọ na-akpọkarị ya bụ Ọmachi jụọ ya ka ọ bụ eziokwu ọ sị ee n'eziokwu onye gwara gị ọ sị ọ bụkwa neighbour ọ bụrụ onye iro antị ya gwara ya nya were ihe aga ka ị ga kee ihe i ji wee tinye ya na ọ gwara ya na o tinye ya na antị ya agaghị apịazi ya ihe ọzọ mgbe ahụ i tinyere ya gịnị meziri ọ na-eti afọ ya afọ ya etu a ka o si wee daa nwụọ ọ bụrụ ọnwụ a gaa were ndị uwe ojii jide neighbour onye gwa ya meso ọmachi ndị uwe ojii ka ji ha abụọ ma na-ama ala n'ime ka a mara ka ya bụ ihe si wee mee wee bụrụ otu a ka ọmachi si wee were ọgwụ oke wee tinyere nwanne nne ya na nri ka o wee kwụsị ịpịa ya ihe o wee rie kwụsị ịpịa ihe n'eziokwu gee m ntị enyere ụmụaka ndụmọdụ ọjọọ ma ị kpọrọ ya ihe ma ị kpọghị ya ihe maka ọ bụrụ nwa ime ihe ọjọọ na-agụ o mee ihe bụ uche ya ụmụaka dị ka ome ji ebe ị gbanyere ha gawa ka ha ga-aga ị nọrọ ihu ụmụaka na-asị ọ bụrụ na ngị wee gbuo ya ọ bụrụ na ngị wee nye ya ọgwụ oke o rie nwụọ ị maghị na ihe ahụ na-aba ụmụaka n'isi o nwekwara ndị uche ha ka pere mpe ha werekwa ndụmọdụ gị gaa mee ihe ahụ ị gwara ha ọkwa ngị nwa soro gbuo mmadụ maka onye na-etu onye zuru ohi aha si dunye ya ntị adịkwa ya gazie